arọbụnagụ ewe agwụ ọka arọbụnagụ dị ọ sị na mmiri adị enwe ilo chacha na ọ sị na mmiri adị azụ ilo ọ ndị mmiri ka m na-akpọku ndị ete obi ete ọra afa maka a na-agba na agwọ ọra ya na m ọ ndị aka otule bụ ndị otule ete ndị otule alị bụ ndị otule ọhụ ahụ na mba ahụ ala ọhụ odii ijite ogute ijite alị bụ ndị ijite ete nkwa gị ndị mmiri unu ka m na-atụlụ nzu nzu ego nzu ndụ nzu arụ ike ihe anyị na-ekpebere ekpere ndụ nya na ekpere ego nya na ihe akụ akụ ihe enwe enwe ha mụ sị na onye ọbụla sị na ka ọ nochie anyị na nke anyị ji eli nke onye ahụ nochiri onye ọbụla sị na ka o mebiri anyị nke nke mebiri o anụ m akpọkwu ọra mmiri ọra alụsị o arọbụnagụ dị ile nne nwanyị mbala arọbụnagụ dị ile ọha n'otu ọ dị ka ihe ji nwa adị ịdị ọha dị nnekwute na mmụọ dị nnekwute na mmadụ arọbụnagụ dị ile aka nabọ ka eji ebu ya wee kwusi ka ị tụọlụ m nzu n'eke ka ị tụọ n'oye ka ị tụọ n'afọ ka ị tụọ na nkwọ i kwere ka ọnụ na-eli eli kete lekwute nri eli n'ụwa ọnụ nri eli adọka na komite na m kwusi na ọgba mbọ na ọ ya akpata e wee sị onye na-eme nya agawala ya e wee sị nwoke ọnwa ebe n'iru gị okpechasịbili ya dị maka okpetiri ya dị mma onye na-eme nya agawala ya onye na-egbochiri mmadụ ka e na-egbochiri onye nọ sị na ka ọ nochie nke nochiri onye na-ekwu anyị mma mma bịa n'isi gị nwa sị na ite n'ihe etieta ị chụwa mmadụ na ajọ ihe ajọ ihe mee n'isi gị ị chụọ mmadụ na mma mma bụrụ ụzọ bịalụ gị nwa kpọkwu ọra mmiri kpọkwu ọra ndị ichie kpọkwu ọra ndị aka ahụ ọdịna be ndị na-anarakwa na kịtịkịtị ihe dị n'ụwa dị ọkwa anyị tọrọ ụwa kwuru omenala anyị emegide ya bụ na nka ana m akpọkwu ọra mmiri na-akpọkwu ọra alụsị na-akpọkwu ihe dị na mmiri na-akpọkwu ihe mmiri ji wee bulu na-akpọkwu chukwu kele unu kele mụ na ọkwanụ gị bụ onye isi ọgbọ ọgụ nwa ogbenye chukwu mara ọ ya eke ọ ya eke amarọkwa chukwu mara ọ ya na-atụle ọ ya na-atụle amakwa ka chukwu ya-eji nyere ya aka arọ ogute obute ka ị na-aza na agwa ọra gị na mmanwụ na-ekwurọkwanụ ka mmadụ alụsị agbarọkwanụ ọtọ eje ọgụ na nkịtị ekumekwu karịa ekumekwu ọ bụlụ oke arọbụnagụ dị ihe ihe karịa ihe ọ bụlụ oke ihe mmụọ karịa mmụọ ọ bụlụ oke mmụọ ihe buru ibu nnu tụkwa ya dibia arọbụnagụ gwa goro ndị na-atụrọkwa nnu chelechele na ndị mmiri nwere igbo nwee nwale ndị mmiri ji wee buru na akwa rawana m o nwere ndị mmiri ji eche nche nwee ndị mmiri ji etu egwu nwee ndị mmiri ji eri nra oke mmiri dị ile mmiri karịa mmiri ọ bụlụ oke mmiri na mmiri na-enwerọkwanụ ilo chacha ọ sị na mmiri adị enwe ilo arọbụnagụ dị ile aka nabọ ka eji ebu ya ihe karịa ihe bụrụ oke ihe dibia arọbụnagụ gwa gị ihe nwere ibibi ọmị ka ọ na-amị ihe a na-akpọkwu ndị ichie na-akpọkwu ndị aka ahụ na-akpọkwu oke arọbụnagụ dị ile alụsị nwere ngene nwe mmiri kpọkwu iyi nne iyi nna kpọkwu nne nwa mbala kpọkwu otu nzu agbogidi oke nne nwanyị dị ile kpọkwu aja oke alụsị na-akpọkwu ọ na-aza oku alụsị nwere ngabasị na agwa ọrịa na mbọ arọ obute obute ka ị na-aza n'afa nwa kpọkwu ọra mmiri kpọkwu ọra alụsị onye ọbụla were aha anyị wee jee aja izu o izu otu o izu amosu o izu ọgwụ izu ajọ ihe ọbụla izu ọbụla isi gị ka ọ ya agbakpo otu ọbụla oke osi dị onye kpatara nkwa arụsị ngwere pụtara ya ole ma kpokwu ọra mmiri kpokwu ọra alụsị kpokwu ọra mmụọ kpokwu enjibuli gwa ọbụla agụla eri ọkara ọbụla agụ niile mmanwụ na-ekwurụkwana ka mmadụ ibe karịa ebe ọbụla oke ibe egwu usoro bụ ndị mmiri dịka onigbo ụlọgbọ mgba n'ọkwa n'ebe na onye nwere okwu na-agalị ya n'ibe na ekweta na ya emele ya emele ya onye kweta na ajọ ife ya eme n'isi ome n'isi ya ikweta na mma ya eme mma ya eme na owosi na mma mma ka anyị na-ekpe na mma ya eme o